we are here to bring it to your doorstep ebe ọ bụla ị nọ wee na-esonye anyị anyị si ka ị wụnyere anyị ọnụ ma kene I want to show you follow us as we move and show you how everything is being going through the preparation this is the overview the intro of the events uh -huh. as you can see the gallant men they are here the bouncers wey sabi if you

You can see the settings. New Yam Festival stroke Music Festival happening here live at Enugu Okpara Square precise. This event normally comes once in a year. A sị na dịka o si dị iri ji bụ ihe eji oge anyị na-ekwu ka esi wee kọwapụta ihe n'ubi unu n'anya unu ya afụ mọmi Dr. Dame Ugochi the Minister of Culture and Tourism Enugu igwe anyị ma na ịna ya nke ịbụa ah. anyị si ka onye chiri ya zelu ezigbo mmadụ biko anyị si ka anyị gosi unu ka o si adị igwe ọ masịkwa anyị ịma na anyị nọ live kịta ihe niile na-eme ebe a kịta a na-afụ ya ebe ka ị kọwalụ mba ụwa we are good biko gwakwa ha ka o si adị taa dịka i si kwubo na mbụ ihe anyị na-eme tata bụ emume ọdịnala iri ji okay nke eji mara ndị Igbo okay Eh, nke sitere n'aka nne anyị bụ Dame Ugochi Ugochi ezigbo nwa Madueke ndewo nwaanyị na-azụ nwoke azụ nwaanyị azụ ma ndị mmụọ nri osodieme osodieme anyị na-ene anya tata anyị ga-afụ na igurube Enugu niile jupụtara ịbịa solo anyị n'emume iri ji a maka na ihe ji gosi na ji bụ isi Igbo isi nri ndị Igbo i nekwa anya na lokal gọọmenti dị iche iche e nwegasị ndị na-akọ ya bụ ji bịakwara n'ikem n'ikem ma ndị igwe ndị ọdịnala obodo bịachalụ maka na a na-akwanyelu ji ugwu na ala Igbo ọ nya ka anyị bịara ime emume ya taa anyị na-asị nụ daalụ daalụ igwe ọ ya-abalụ gị ọ dị gị n'ụkwụ dị gị n'ọnụ mọmi asịghị m ka m jụba gị ajụ asị m ka ị wụnyere anyị ọnụ ka ọ dịkwa ka ihe e kwuru ka a na-eme ọ mọmi dọkịta Ugochi abụrọ m dọkịta Dame Dame Dame Ugochi Madueke abụrọ m dọkịta ee eh, biko onyenwe anyị mee ebere mọmi ya gazie biko kọwalụ mba ụwa ka o si adị dị ka ndị Enugu na-eri ji taa

ka anyị kelee chi anyị ka anyị kelee chi anyị Yes. chi nyere anyị ji Chi- ọ ya bụ chi ukwu ya gazie nwaanyị ọma Ya gazie. Osodieme ya gaziere gị biko anyị sị ka anyị gosi unu ka o si aga ka o si adị ka unu fụ na ihe ebidogo mebe ee unu nee anya n'oge gara aga a sị na ọ bụrọ sọ onye dị ndụ ọ bụrọ sọ onye nwụrụ anwụ ka a na-edozi onu a na-edozikwa onu onye nwụrụ anwụ ka gosi unu ihe nni dị iche iche dịka Dame Ugochi Madueke the minister of culture and tourism si wee gwa anyị na omenala Igbo ka anyị na-eme unu nee anya ke ndị nọ ebe a achọrọ m ka afọ unu banye na ya oyibo ka akarịa akwa oke na enyi ya dimsis yes ọha na-egosi unu ihe oriri nke a nwanne ọ dịghị mma ka ime ọda ọ nọ Okpara Square ka ọ na-akpọtụ unu n'anya fụ na nni nke a azụ a gwọrọ agwọ nke a plantain ọ dị ya ya gazienụ ezigbo onye isi anyị ekelekwa unu anyị sị ka anyị gwa ndị Igbo ndị mba niile ka o si adị maka omenala ndị na-eri ji ọ ji bụ ihe a na-akọ n'ahọ were ya n'ọnwa ole ma ole dị adị tata ka ndị Enugu na-eri ji nnukwu mmadụ anyị ekene gị anyị ka ya-anachite anyị chọrọ ka m gosi ya ka o si adị ya gazienụ na enyi ya ọhịa ka ndị be anyị na-akpọ ji biko aga m na-etinye ya nnukwu Igbo maka na ọ mmemme Igbo ka anyị na-eme ị nụrọ Igbo i gee ntị sị onye ya-anụ ya kọwaara gị nke a ji a gwara agwa with ụkpaka plantain ọ ka e si eme ya yes ị bịa na saịdị nke a ị fụ na ihe niile na-akwado ebe ọ bụla ị nọ wee na-esonye anyị ọ gịnị bụ nke a M Promise abi ee eh, promise kitchen agwara m na o nwere ihe unu ya-afụ n'Enugu taa nke azụ biko mma mkpụkpọ okwu maka ọga James na John hey m promise ọgịnịdị onye nwe nri nke a ọgịnịdị m promise ya gazie ama m na ị na-asupport Enugu n'ihe a na-eme ị na-anụ ya ị na-anụ ya confam onye na-eme anyị sị ka anyị gosi unu ka o si adị na mpaghara obodo anyị a bụ Enugu yes oriri kalịlụ ke ndị anyị nọ na be ha

ị na-afụ ya ihe a ji na azụ mole oh my god what am i seeing what ọ bole bụ nke a ka anụ mangala okay Bolelicious na na-afụ ya nne ama m na ị na-esonyere ihe anyị na-eme maka iri ji ndị Enugu ya gazie ụka ya anachite azụ anyị sị ka anyị kọwalụ mba ụwa

ndị nke a bụ ndị ka na-akwado ihe e kwuru ka a na-eme ọkpata onye agbana ọsọ a sị onye gboro eso obi ya ọkụ ndị nke a ndị mmanya biko nene anya abịazie side nke a a na-ere akwa ị chọkwa akwa ihe Enugu ofe ọtụ bụ nke anyị

Don't worry, it doesn't matter. It doesn't matter. Let me wear my wig. Oh, yeah, wear, wear, wear. Ọ ka o si adị n'Enugwu. Echefukwana na ihe anyị ka nọ bụ New Yam Festival stroke music culture Enugu State. Ọ ka o si adị nne bịa kọwara anyị ihe ị nwere ebe a na time adịghị.

nsogbu adịghị ya ee a ka ya ama ka a ya-esi wee mee ya biko nụ if you are just joining us we are still here at Okpara Square Enugu Nigeria reporting live from Big Joe Solution here in Enugu ọ ka bụ New Yam Festival stroke music culture Music Festival Enugu ọ ka o si adị unu nee anya unu afụ na stage adịgo ready maka abalị a ọ till mama call ụna anyị bụ echi nne ọ gịwa na-ele biko gwa anyị ihe ị na-ele kọwara anyị ọfụma sụkwa ya n'Igbo ihe anyị nọ bụ culture ma ọ bụrụ na ọ ya afịa gị ahụ ị gwazie m ka m gwazie ọha na eze

Okay.
Yeah, okay, nke a kwanụ.
Banana bread. Oh, oh, unu atago bread bụ banana. Ọ sọ n'Enugwu ka ị ga-enweta ya. Biko gwa anyị afa gị ahụ.
Shakes and bites. Shakes.
Shakes and bites. Shakes and bites. Ị na-anụ ya? Urufu na nwaanyị nke ahụ maka adịkwa ama ama. Ị kpọtụtara m m mee ya o ruo ya ntị. Ya gazie nwaanyị ọma.

chineke emepena ya anyị ka ya abịa kirie ya mana a gwara anyị na ite nke a bụ nke ofe akwụ nke a bụ nke stew nke a bụ vegetable ewe anụ adịgokwa nke a dị ọkwa taa ọkwa taa ọ gịnị dị ị na-anụ ya prende na ọ lata lata lata alaikere m amụ ga ụwa ya ọzọ tinyere ụwa mba nwanne ọ ka bụ ihe e kwuru ka a na-eme ị na-anụ ya ọ gịnị dị standị ka afa standị dị ya ngwa spelụ real time n'Igbo o setigo isi na real time eh, kwuo ya n'Igbo kwuo ya n'Igbo ka ndị mmadụ bịaba real time oge oge ezigbo oge ka mma oge ka mma ọ na-eme live na New Yam Music Festival n'Enugu steeti o ị na-anụ ya ọ bụrụ na mba ndị kacha nwee nri n'o
ị na-anụ ya o nwere ihe na-eme anyị ka na ya nwayọ ọma anyị ya anachitekwa azụ ka anyị gwa ọha na eze ka o si adị biko if you are just joining us ọ ka bụ maazị Chukwuebuka reporting live from Big Joe Solution anyị nọ n'Okpara Square maka New Yam Festival stroke Music Festival Enugu State o nwere ihe unu na-anụ ka anyị jee kenenụ ụlaga ọ nke ụlaga ị na-abanye na ịfụ ka o si adị yes i nee anya ị fụ na ndị nze na ọzọ ndị igwe ndị echichi ndị Igbo dị ebi

ọ nke a bụ the new yam festival this is the yam itself biko ka onye nọ ebe a ka ọ kọwaara anyị ọfụma kee ndị nọ ebe a ka ha kọwaara anyị o nwere ndị nọ ebe a okay ka anyị kọbala onwe anyị ị ma na a bịa na ji e nwelu mbụ na e nwelu ji mkpọrọ nwee ji ọcha nwee water yam n'onu bekee achọrọ m onye ya akọwara anyị di ji ọ nọkwa here

ị na-anụ ya ọ na-acha yellow ee mmepe ọ na-acha yellow ya na bịa bụ nwoke confirm mbụ ya ka anyị na-ejekwanụ bikonụ ọ kwa na ihe e kwuru ka anyị na-eme anyị sị ka anyị kene ndị ichie tupu anyị akwadozie wee chebeze ihe ndị ọzọ unu nee anya unu afụ na ndị echichi bụ ihe nọ anyị ekele unu

unu nee anya unu afụ na ndị ichie ndị echichi anọrụgo n'ike m ọ ka o si adị dị ndị igwe anyị sị unu nnọọ anyị sị unu nnọọ ndị nze na ọzọ anyị sị unu nnọọ ọ ndị a bụ the cultural leaders

na-abịa bụ ndị ọzọ ezigbo mmadụ sa na YouTube ndị ọha na eze ndị Igbo ndị ọzọ Igbo ji biri aha nwa nọ n'ọgbọ agrijusa ọ ndị Igbo ji biri ndị nnukwu mmadụ ndị ọzọ anyị tụrụ nnọọ New Yam Festival Enugu anyị nọ here live and direct ndị ọzọ bịa mmemme bido